chukwu okike chukwu abịama ohu mmụọ na nnụ mmụọ a sị m lekwe nzu ụbọchị tata wụ afọ lekwe nzu nkwọ lekwe nzu eke lekwe nzu orie lekwe nzu ụtụtụ lekwe nzu anyanwụ na agbara lekwe nzu a sị m ihe na-ejiri mposi na-ejiri ozi lekwe nzu biko biko isi ahịa na-asa biko na-ebu mma n'obe aka a sị onye m kpọtara ya kpọtara ibe ya m tikwu ya tikwu ibe ya a na-etikwu ihe na-ejere mmadụ na-etikwu ihe na-ejere ozi na-alụ ihe na-alụ ọrụ a sị biko bụ ọgụ lekwe nzu tụọ ọnụ a sị m ọdịda anyanwụ lekwe nzu ọwụwa anyanwụ lekwe nzu elu ụwa lekwe nzu ala ụwa lekwe nzu etikuo m anyanwụ na eze agbara bịanụ tụọ ọnụ nzu ihe niile mere n'ụwa mmụọ mara maka ya mmadụ mmụọ mara maka ya mmadụ nọ n'okpuru anyanwụ na agbara mmụọ ndị nọ n'okpuru anyanwụ na agbara nke anyị na-akpọkụ anyanwụ na agbara bịa tara nzu afa ka udo bido ka aṅụrị dị a na-akpọkụ afọ a na-akpọkụ nkwọ a na-akpọkụ eke a na-akpọkụ orie ka ha bịa tara nzu afa ka udo bido ka aṅụrị dị ka ha gwa anyị nke bụ eziokwu nke a ga-ekwu ọdịmma nke a ga-eme ọ wụrụ eziokwu a sị m biko bụ ọgụ anyanwụ na agbara ohu mmụọ nnụ mmụọ aka nri ụwa aka ekpe ụwa ọdịda anyanwụ ọwụwa anyanwụ lekwenụ nzu bịa tụọ ọnụ etiko m agwụ afa etiko m agwụ dibia etiko m osi na mgbe etiko m ogiri etiko m mkpụkpọ etiko m edo anyanwụ na agbara a sị biko bụ ọgụ onye kpọtara ya kpọtara ibe m tikwu ya tikwu ibe lekwenụ nzu lekwenụ edo lekwenụ bịa tụọ ka ọ dị mma mgbe egoje chebe chebe n'anya ya na-ekwu a sị m ndị ichie ụwa lekwenụ nzu ofe ọba lekwenụ ike leka lekwenụ ọha ike lekwenụ nwa osi lekwenụ ọma penezi anọ ọnọdụ mere lewedo m ụkwachi ikwu machi ukwu ọgwa nwa a sị m kọnụ ha kọnụ onye kpọtara ya kpọtara ibe m tikwu ya tikwu ibe ya bịanụ tụọ ọnụ nzu tata ka agba na aba ka ụnụ gwa nke bụ eziokwu nke anyị ji eme ọ bụrụ eziokwu biko bụ ọgụ a sị na ihe ọna zuru ezu na mmụọ ala mara maka ya ya ka ji ejigo na wara ọra mmụọ ala a sị a jụọ ajụ ala jụọ ewi maka ewi gara mangala gadebe ajụ ajụ ihe na-eme na ajụ ihe na-eme na mmụọ ajụ anụ chekara ọnya mangala gadebe a sị m kọnụ ha kọnụ wụ lekwenụ nzu lekwenụ edo tụọ ọnụ sị udo bido na aṅụrị dị ya mgbe eji oche chekwe chekwe na n'ọhịa na-ekwu Eze ọma ọkachi. Ọkachi. Nọ. Nọ. Akwụ ala ka anyị na-ajụ ese ụbọchị taata. A sị na dibịa akwụ ala dibịa akwụ ala gba afa ọ wụrụ afa ala ọka akwụ ala ihe akwụ ihe ntọntọ. a sị m biko bụ ọgụ ụbọchị taata ka anyị na-ajụ ese ya na obi eziokwu chineke anyị na-ajụ udo ọdịsikwe kedu ka taa dị ọsụmakwụ lulu ọsụmma ya agwụghị ọgwụ na akwụ ofu na na obi na a sị m udo obi na ọdịmma akwụ etere onye ukwu udo obi ọdịkwana ka anyị anyị kwuo na udo dị otele na abụ ka akọba akụkọ

maka ịkọ ọta garị nata anyị were ikenga ogolo tinyekwa dibịa ka anyị na-eme udo obi ọ dịara anyị na mma anyị kwere udo dị n'obi eziokwu chineke na anyị ọ sị ma ọbara agharịkwa anyị fere mmiri n'ebe ndị iji ede udo mmiri nọ ogolo na mbụ maka ndị na-akọ ọta sị ma udo obi akwụlu na ọgwụ ka anyị gwọrọ sị ma garị nata anyị nwere ikenga sị maka otile na anyị kọcha mgbọrọ mgba Nna, ji na nna m